Nekwa na atasa oke mkpi jidelu nwanne ya nwaanyị wee na-agba ya egwu ọlakịrịpụtụ hei nwanne ya nwaanyị onye nne ji ya na ya ka oke mkpi anụnwa unu na-afụ ebe a mkpi na-agbara oha ewu ji egbe wee chedo nwanne ya nwaanyị n'ihu wee sị ya na ya mepere ya ka ọ gbaa ya iche na mmadụ bụ ewu ya mepere ya ọkpa ka ọ tụgharị ya ụtụ amụ hei bịakwanụ ka unu nụrụ ka nke a si wee mee na a na-akọwa na nke a na-eme n'Enugwu steeti o wee bụrụ na akpa amụ unu na-afụ ebe a mkpi na-agbara ọha ewu enyere afa ya wee dịka Izunna ọ sị na ya bụ onye Ejiakọ n'Umuri nke dị n'Ụmụna ama m ife ọ na-asụ ma n'Enugwu steeti ka a sị na ya bụ okoke bụkwa na onye ebe ọ bụ na a na-akọwa na nwanne ya nwaanyị onye nne ji ya na ya ka efurefu unu na-afụ ebe a je gwa nwanne ya nwaanyị na ya mepere ya ọkpa ka ọ tụgharị ya ụtụ amụ hei nwanne ya nwaanyị wee sị na ya ya emepekwa nọọ nwanne ya nwoke ka ọ bụ na ya ya emepe ọkpa unu amazikwa ife okoke a mee o wee je weta egbe o ji ezu oshi hei egbe ka o je weta onye nwere egbe ọ bụ oshi ka o ji ya ezu o ji ya eche nche ka o ji ya arụ ọrụ wee je weta egbe o ji eme ntọrị mmadụ wee sị nwanne ya nwaanyị na ọ bụrụ na o meghehọrọ ya ọkpa ka ọ tụgharị ya ụtụ amụ ka ọ gbaa ya asa nsurugede na ya ya eji egbe anụnwa wee gbagbuo ya onwekwanụ ife mmadụ ayị anụ nwanne ya nwaanyị wee welu maka ụjọ egbe wee mepeere okoke anụnwa ọkpa onye unu fụrụ ebe a wee dalụ nwanne ya nwaanyị wee tiwarịwa wee bọwarịwa hei wee gbaba iche na mmadụ bụ ewu wee laba wee lasịa nwanne ya nwaanyị wee pụta wee na-akọrọ ụmụnne ya ndị ọzọ na ndị agbata obi fa na okoke a bụ Izunna bụ nwanne ya nwoke gbara ya egwu ọlakịrịpụtụ hei na ọ gbakwọrọ ya ya n'ike na o ji egbe wee sị ya na o mepeghị ọkpa na ọ ya agbagbu ya ụmụnne ya wee jezie kpọọ ọdụkọ ndị ọrụ nche ka ndị youth nọ n'obodo ma etinyewere unu ife onyonyo ebe a nụnwa maka ndị nwe ihu akwụkwọ a ebe unu fụrụ ọ makpu ka ọsa ọ makpu ka ewu ọ gbazikwa ọtọ ewee gbasara ya mmiri n'ala wee sị ya na-ala ana amaghị m na mmiri ka a gbata ka ọ mamịrị ka ọ nyụrụ n'ike ebe ahụ wee sị ya na-ala ana ọ na-ala a na-atị ya ọ na-atọ ya ụtọ ọ na-eti ọ na-afụ m ụtọ ewere ịtarị azụ ya niile ebute ọnya ya ife apịagoduru ya ya ka o kweta na ọ na-eme ama m ife kpatara na fe wetahụ ntụtụ dunye ya n'ọnụ amụ a na-apịa ya ịgbawaị ịgbawaị ọ na-ebe na-ayọ ụmụ okorobịa ibe ya na-apịa ịtarị na fa biko na fa gbaghara ya na ọ ya emezi a na-apịa ya asị ya kee ka ana anụnwa o si ala kee ka o si atọ ya o tie ọ na-atọ m ụtọ ọ na-afụ m ụtọ a na-esho ya anya ishowaị ọ na-ala a na-atị ya na-ala si ya n'ike ụna a na-atị ya na-ala ana onye amụ ya akwụghị ọtọ unu asị ya na-ala ana ka ife ọ na-eme bụ just exercise ka unu sịrị ya na-eme ke nke bụ ya na-ala ana amụ ya akwụ ọtọ ọ bụrụ na amụ ya akwụ ọtọ unu wee na-asị ya na-ala ana ehe ụdị isi ka okwu ọ na-asụ amụ ya n'ala ọ na-anụ ụfụ ya nke onye amụ ya akwụghị ọtọ unu na-asị ya na-ala ana unu ree ebe a na-agba ana unu ya emepe ya ọkpa etu a nụnwa welu ezigbote osisi toro ogologo dunye ya n'ọnụ amụ o wee gbaa ya anya etu e si agba ntị gbaa ya anya gbaa ya anya ọ fụ nwanne ya nwaanyị mbọsị ọzọ amụ ya ya eke eke ye ajụọ ya ọ sị na o mere alụ ị mabughị na alụ ka i mere tụfịakwa kedu anya nwanne ya nwaanyị ya eji afụ nwanne ya nwoke ye utu na-ekenie ọ fụ ọzọ oyi nwaanyị n'ilo ma ọ fụzi ndị ala o nwezi ebe a na-agba agwa ntịla ọ ya eje ka ọ sọsịsịa ife dị ya n'ọnụ amụ ọ sị na nwanne ya nwaanyị onye lalụ nwanne ya nwaanyị ọ fụ nne ya ọ ya ala ọ ya ala na nne ya utu kenibe mbọchị ọzọ magburu nne ya tụọ n'ala onye afụ onye ala ọ ya ala ee ọ bụrụkwa na nwanne ya nwoke na-aṅụ mkpụrụ mmiri na-aṅụ nna anyị bi n'ime ọfịa gbaferekwa gbakwara ya ọsọ maọbụ na-ewere ịga kụnye ya n'aka kụnye ya n'ọkpa nekwanụ nya ife o mekwa kịta bụ result mkpụrụ mmiri na nna anyị bi n'ime ọfịa onye ma nke ọ na-aṅụ na colos ọ ṅụcha utu keniwe ya ọ bụrụ nwanne ya nwaanyị ka o bitere aka ye ọ ya afụ ụmụazị na ọ bụrụ na utu na-ekeni ya onye amaburu fatọwa kpọrụnụ nya kpọjelu ndị uwe ojii ife unu na-eme ya abụghị ntaramahụhụ ka unu na-enye ya unu mechaa ya ife na ahapụ ya echikwa o bidokwa ebe ọ kwụsị either na unu wetara osisi toro ogologo maọbụ na-eweta ntụtụ eji akwa akwa nke toro ogologo dụọ ya tinye ya n'ọnụ amụ gbaa ya ka a na-agba ntị maọbụ na unu kpụrụ ya kpụjelu ndị uwe ojii eje nye ntaramahụhụ dịrị ya maọbụ na unu nya afọ m ezigbo ọbara n'azụ ọnya gbuwanụ nya isi unu hapụ ya ebe a nụnwa echi niile o nwee ike ọ bụrụ nne unu ka ọ ya afụ n'ụzọ echi ọ magburu ya mawa ọfịa tụọlụfụ ụtụ amụ ma ọ nwanne unu ma ụmụazị na ife ọ dị anya ka ọsa dị ihu ka uze ee pịawanụ nya azụ echi na unu hapụkwa ya echi niile o nwekwa ike gbakere nwanne ya nwaanyị egbe na ọtụkwa anya mepee ụkwụ gị ee unu na-enye ụdị ka ntaramahụhụ ebe ọ gba ọtọ na-ala ana waanyị na amụ ya akwụghị ọtọ unu aka emee ka amụ ya kwụrụ ọtọ ọ na-asụzi ya n'ana ya mana ọ na-asụta ife ọ bụrụ na ọbara na-apụ ebe ahụ ọ na-apụ anụ nke ọ na-atụ na ọbara na-apụ o nweghị ọbara m fụlụ ebe ahụ olee sizikwa na unu apịagbuo ya ụtarị n'amụ before o wee na-alazi ana nyenụ nya ezigbote ntaramahụhụ